épisode 16 dɔrɔn an bɛn'o de kɛ bi parce que o épisode dɔrɔn de bɛ yen ko finale bɛna kɛ le 24 euh, mars n'ala sɔnna ma donc euh, yeta mɔgɔw y'o fɔ u ka réseau bɛɛ kan ko épisode final bɛna kɛ ala sɔnna ma k'an sigilen tɛ ni mun ye k'an bɛn'o de ye le 24 donc an yɛrɛ bɛ ka le 24 makɔnɔ avec impatience o tɛ donc euh, ni épisode 16 in na an bɛ fɛn caman en tout cas ne kɔni ye fɛn caman dɔn ni épisode 16 euh, in na donc fɛn caman dɔn ni o hukumu na euh, ɲamakalaw donc ɲamakalaw n kun b'a dɔn ko jeli ni mabo ni funɛ ni ye maraka ye ɲamakala ye ani numu mais n kun t'a dɔn ko numu fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ la ne kun t'a dɔn ko numu fɔlɔ de kun bɛ taa woro di aa ne kun t'o ko o yɔrɔnin kalama donc ne bolo funɛw ni jeliw de kun bɛ taa worodi la donc euh, pas numu ou bien mabo donc ne bolo funɛw ni jeliw de kun bɛ taa worodi la so quoi aa donc ko fɔlɔfɔlɔ numu de kun don et puis sariya la parce que eh, mo, eh, mo ka mɔgɔw u nana donc mo ka numukɛ u nana ana u nana furu taama la quoi madu bara donc euh, sisan u ye eh, woro tan ani kɛmɛ fila komi an ka sariya fɔlɔfɔlɔ sariyaw la o tɛ bi sariya ye dɛ aa o ye fɔlɔfɔlɔ sariya ye mais je crois k'o bɛ di hali bi mais après bi ta kɔni miliyɔn caman caman fana bɛ fara a kan o kɔfɛ parce que bi aa aa furunafolo ko kɛra baara ye dɛ furunafolo ko kɛra baara yɛrɛ de aa ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen donc sisan an y'a ye muna bɛ muna facebook kan a y'a ye ko mo ye den sɔrɔ n'a a ka mɔgɔ dɔ ye ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn denni min dɔn hmm. mais ne bɛ ka question poser n yɛrɛ kunna mun na ye pourquoi muna bɛ enquête daminɛ mo kan sisan dɔrɔn de ale de ye ana poussé pour que a ka se ka sɔn mo ka ko in na aa donc ne yɛrɛ kɔni bolo n t'a dɔn mun na a ye nin a bɛ nin enquête la mais comme peut-être ko kow kɛra sérieux ye sisan peut-être o de y'a bila nin fɛnɛ na quoi aa parce que an y'a ye n t'a dɔn n'aw hakili b'a la fɔlɔfɔlɔ épisode ninnu na donc ko mo ye a a sugura après a ye échographie dɔ ta a bolo donc échographie nin sisan an b'a dɔn ko den bɛ balo de ɔ den bɛ balo de aw yɛrɛ bolo est ce que mo b'a kalama ko den bɛ balo de est ce que aw bolo mo b'a kalama ko den bɛ balo de hmm? aa aw ka miiriyata fɔ ne ye nin fɛn in na ah en tout cas ne yɛrɛ kɔni donc sisan mo kɔni numukɛ bɛ madu bara pour que ka eh, furu tagama kɛ mo fɛnɛ ale fɛnɛ y'a ka ale fɛnɛ y'a ka demande don ale fɛnɛ y'a ka demande kɛ ana la ee en tout cas yɔrɔnin dɔ la u filanin dɔrɔn en tout cas ana lumière ni mondial ni mo ee eh, desani donc mo ma deli ka jarabi quoi

ko den bɛ mo bolo un parce que là ko den bɛ mo bolo o ko bɛna kɛ cogo di sisan o ko bɛna kɛ cogo di a bɛna fɔ ana ye ou bien a tɛna fɔ ana ye a bɛna kɛci wɛrɛ kɛ k'a fara a ka kɛci kan aw yɛrɛ n'a hakilina aw yɛrɛ hakilinata la mun na a bɛna mun de kɛ aa parce que là là a tɛ kɛ basi ye k'ana bɛ dɛsɛ yan parce que là nin kɔni nin ye ko y'a bolo dɛ mais comme u bɛ cogo min na tan ne yɛrɛ kɔni bolo a bɛ sɔn k'a fɔ a ye mais a bɛna fɔ a ye cogo min na sa an t'an sigi le 24 k'o lajɛ ou bien aw hakilinata ye cogo di ne yɛrɛ kɔni bolo nin mariage in kɔni a kɛtɔ tɛ dɛ ou bien ou bien a mana kɛ cogo o cogo a kɛli a tɛna nɔgɔya parce que bɛɛ la bɛ wo kɔnɔ ɔ n'a fɔra ko den ko wɛrɛ b'o la den denko bɔr'o la ɔ takudika ko an t'o ɲɛ kalama bɛrɛbɛrɛ a ko bɛ cogo di aa le 24 an k'an sigi k'a makɔnɔ o tɛ e et puis an bɛ fɛn caman nin épisode in fɛnɛ na an bɛ fɛn caman ta sasha ni alasani ka histoire la aa donc peut-être ko faamuyali bɛ ka kɛ ko la dɔɔni en fait alasani y'a ka distance ta mais n t'a dɔn kun min na dɛ parce que a pari aa an ye mun ye image fɔlɔfɔlɔ kow la ko sasha kun kɔnɔma don a maintenant kɔnɔ an kɔni ma den ye mais kɔnɔ kɛra cogo min na an t'o dɔn donc ou bien ni fɛn min de don ah, an t'o dɔn donc euh, sisan o discussion na en tout cas pour une fois u y'o de yeli ye a kun ye koja mɔgɔ la quoi u filani u b'u ka discussion ni fɛn na mais comme sasha y'o yɔrɔnin ta dɔrɔn alasani a tɛmɛra ka taa n'a sen fila ye comme d'habitude parce que a tɛ fɛ ko denko kuma in kɛ quoi ɔ n t'a dɔn ni den mun de ye den sɔrɔ an kɔni t'o dɔn dɛ aa donc sisan aw yɛrɛ hakilinata la o ko in bɛ cogo di aa mais o yɔrɔnin kɛra donc tile damadɔn dɔrɔn an y'a ye u bɛnna o la fa bɛ a ka nɔnɔ nɔnɔ d'a ma u bɛ baroniw na quoi tile filanin dɔrɔn alassane ye chacha ta k'o dɛsɛ ko parce que ko ni mo bɛ téléphone na k'o bɛ ale ka vie ɲɛfɔ mo ye k'o de y'a to k'ale terikɛw t'a bonya aa alassane a fɔ ko i terikɛw t'i bonya ko wɛrɛ la e ka vie ɲɛfɔlen e terikɛw ye olu bɛ se ka o bɛ se ka e ka bonya bali cogo di ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais chacha fɛnɛ ale kun man kan i t'i teri wele ou bien i baramɔgɔ dɔ i dalen bɛ mun na parce que mɔgɔ kɔni bɛ diɲɛnatigɛ la i bɛ da mɔgɔ min na dɔɔni i dalen don mun na i kun t'o ta dɔrɔn téléphone na yanni i ka taa i ka fɛn ɲɛfɔ o terikɛ ye aa mais a mana kɛ cogo o cogo hali ni chacha jo t'o yɔrɔnin na alassane kun man k'a bugɔ fitu fitu fitu fitu fitu nin ma se na nin ma se nin na fefefefefew a ni nin image dumaniw ye aw kun bɛ cogo min na tan et puis e ka tila ka nin non alassane yɛrɛ de kɔni c'est pas la peine muso b'a cɛ min b'a muso dusu kasi tan i bɛ denni i bɛ tromper la bugɔli fɛnɛ ayi a banna alassane e kɔni aa e ta in a ka ɲi tan an k'e ta in to tan parce que ne t'a dɔn fura min bɛna sɔrɔ e ta in na le 24 dɛ aa fura dun dɔ ka sɔrɔ a la parce que e ta in a ye ne yɛrɛ dépassé fɔlɔ n ye scénario bɛɛ ta i kan mais a si tɛ ka ɲɛnabɔ

mais action de kun kan ka kɛ carlos minɛni yɔrɔ la quoi ne bolo aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye an o yɔrɔnin na action de kun kan ka kɛ parce que nin yɔrɔ kun action yɛrɛ de kun kan ka kɛ quoi an donc le 24 maintenant an t'a dɔn mun bɛ k'an makɔnɔ dɛ an k'an sigi k'a lajɛ an k'an sigi k'a lajɛ le 24 mun bɛ carlos ko ni a ko bɛɛ tɔw la parce que la la carlos ko in ne bolo kɔni histoire tɛ se ka to tan parce que ko mafia ka minɛ tan ko ma kɛ foyi foyi mɔgɔ ma blessé mobili boli ma kɛ foyi aa non ne ma sɔn